ko mandi kɔnɔna na FOPATE TV jabaranin sanfɛ halisa an bɛ ɲɔgɔn bolo sabu ka da kan an bɛ porofesɛri Franklin Nyamsi wa Kamerun wa Afirika an bɛ o de ka analiziw kɔnɔna na an b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ foli b'a ye fo a sigiyɔrɔ ani a balimaw farafin fɛn fɛn cɛsirilen don farafinna dɛmɛli la kɛlen don k'u niw di farafinna kosɔn sabu ka d'a kan olu ma ban u danbe la u ma ban u ka hɔrɔnya la u ma ban u ka golofinya na an b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ Franklin an ka foli b'a ye Nathalie Yamb an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye Kemi Seba an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye ani mali kɔnɔ yan an ka force de changement an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ mali kɔkan fɛn fɛn cɛsirilen don u ka hɔrɔnya n'u danbe n'o ye farafinya ye golofinya ye an ka foli bɛ se bɛɛ lajɛlen ma an bɛna tɛmɛ ni porofesɛri ka kumakanw ye tuma min na ni ɔkisidan jamanaw olu ye bagabagali ta k'u bɛ cɛba dɔ sɛgɛrɛ nankamaden dɔ sɛgɛrɛ n b'o de fɔ n ko Alahu Taala o a tɛ sɔn abada k'a ka dugukolo sanuman k'a to kojugukɛla dama dama bolo f'a ka cɛba dɔw de bila cɛba dɔw a ka olu fɛnɛ bila o kojugukɛla ninnu cɛma min bɛ dankari o kojugukɛlaw ya o cɛ belebele dɔ an bɛ o de ka kɛnɛ kan ni porofesɛri bɛ kan ka o walawala k'u ye plɛnti ta ko ka o cɛbaw ko k'o sɛgɛrɛ wala ko a kan ka taa sepeyi la cɛba jumɛn don aa cɛ min kodɔnnen bɛ bi diɲɛ kɔnɔ cɛ min faralen don farafinw kan ka farafinw dɛmɛ farafinw ka hɔrɔnya sɔrɔli la o cɛbaw an bɛna porofesɛri ka laselikanw bila la qui vise la Russie mais qui ne concerne pas Vladimir Poutine, qui ne concerne pas la Russie.

Nucléaire tɛ jamana min bolo n'o y'u ka bɔmbu subahana bɔmbu bɔmbu tiɲɛnikɛlabaw ye o tɛ jamana minnu bolo farafin jamanaw b'a la Asie jamana minnu fɛnɛ b'a la ani arabu jamana dɔw fɛnɛ b'a la nucléaire tɛ jamana minnu bolo Filɛlikɛlaw lamɛnnikɛlaw an bɛ segin an ka studio mandi kɛnɛ kan n'o ye FOPATE TV ye halisa an bɛ professeur ka laseli kɛnɛ kan n'o ye professeur Franklin Nyamsi wa Cameroun wa Afrika an bɛ ale de ka analyses kɛnɛ kɔnɔna na i n'a fɔ an bɛ deli k'a kɛ don tɔw la cogoya min na. Jumɛn de bɛ anw bolokɔrɔ bi a ye walawalali kɛ plainte kan plainte min ni Occident jamanaw y'a bila k'u y'a bila cɛba dɔ tɔgɔ la sabu ka d'a kan an b'o de fɔ ko Alahu Taala tɛ sɔn abada a ka dugukolo sanuma k'o to maa lankolon gansanw bolo k'o to tiɲɛnikɛlaw bolo ko fɔ a ka cɛba dɔw de suganti k'olu fɛnɛ bila yen minnu fɛnɛ bɛ dankari o tiɲɛnikɛlaw la donc o cɛ belebele dɔ o ye putin ye putin min kɛlen don bi ka farafina dɛmɛ a ka hɔrɔnya ɲinini na ka farafina dɛmɛ a ka yɛrɛmahɔrɔnya kɛlɛ la donc professeur ka laselikan an bɛn'o bila la k'a ka walawalalikanw aw ni ne an ka o lamɛn

A ka walawalali bɛ min yira sisan ko plainte min n'a tigɛra putin kama ko putin kɔni tɔgɔ fɔra mais putin tɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko ale tɛ a taara de ka jamanaw sɛgɛrɛ jamana min ye farafin jamanaw ye ani arabu jamana dɔw ani Asie jamana dɔw bombe nucléaire tɛ jamana minnu bolo sabu ka da kan nin bagabagali taara ka olu de sɛgɛrɛ mais a kɛra ni putin tɔgɔ de ye k'a fɔ k'o ye kojugukɛla ye o ye maa ye maa min bɛ ka ka dankari maa dɔw ka adamadenya la ko kojugukɛla don ko tiɲɛnikɛla don sabu ka da kan ni plainte taara o kojugukɛla kama maa ni maa minnu bɛ teriya la a kanubagaw olu bɛ siran n'u siranna u bɛ fɛ ka teriya kura min sinsin n'a ye u bɛ dan siri o la o sababu la donc nin plainte nin Poutine tɔgɔ fɔra mais bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko Poutine tɛ bagabagali kan de don ka farafin jamanaw sɛgɛrɛ farafin jamana minnu bɛ fɛ ka teriya kɛ ni Poutine ye farafin Asie jamana minnu fɛnɛ bɛ fɛ ka gɛrɛ Russie masakɛ la ani arabu jamana dɔw minnu bɛ fɛ ka gɛrɛ putin na sabu ka da kan olu ka gɛrɛ putin na o t'olu ma hɛrɛ ye olu da birilen bɛ anw joli la kabi lawale fo sisan olu de ye farafina tila olu de ye farafina kɛ u sago ye farafina matière premièrew olu de b'a ta n'u y'a bila yɔrɔ min na a bɛ ten Russie ma deli ka na binkanni ta ka farafin jamana dɔ sɛgɛrɛ sabu ka d'a kan olu bɛ se u yɛrɛ kɔrɔ hɔrɔn don danbetigiw don binkannikɛlaw tɛ o min bɛ kan ka anw dɛmɛ bi farafina dɛmɛ bi donc bagabagali taara ni o putin de tɔgɔ ye ka sɔrɔ putin tɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn cɛ min don a tɛ siran bagabagali taara ni ale tɔgɔ ye ka farafin ɲɛmɔgɔw k'olu bagabaga olu min bɛ fɛ ka teriya sinsin ni putini ye sabu ka da kan o teriya sinsinni o tɛ olu ma hɛrɛ ye o ye olu ma perte de ye benni de ye sabu ka da kan farafinna mana a yɛrɛ ta farafinna mana kɛ a yɛrɛ ye sɔrɔ min bɛ kɛ anw kan dabirili b'u da min biri anw joli la o si tɛ kɛ bilen olu bɛ ben an ka faamaw bɛ bagabaga CPI dilanna a dilanna anw de kama farafinw de kama k'a sɔrɔ olu nansara olu occident jamanaw u ye tiɲɛniw kɛ u ka ɲɛmɔgɔw ye tiɲɛniw kɛ iraki jamanaw la ka iraki denmisɛnninw faga k'u ye tiɲɛni kɛ jamana caman kan olu faamaw bɛ yen olu ma taa kiri CPI la farafin jamana ɲɛmɔgɔw olu de bɛ taa CPI la CPI dilanna anw de kama olu min ye tiɲɛnikɛla kunkolow ye olu tɛ taa CPI y'u ka kaso dilannen de u yɛrɛ ye bɛnbɛnbɛn min kɛ ka sariya jugu min ta u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛla la ka kaso jugu min labɛn farafin masaw kama masa min bɛna ban u ka fɔtaw ma u bɛ kɛlɛ ta ko o masaw sɛgɛrɛ ka dan kari u la dan mana kari u la sisan ni se kɛr'u la sisan u bɛ sɔrɔ k'u t'u bila u ka o kaso jugunin na u ka bɛnbɛnbɛn kaso la n'o ye CPI ye o sababu la k'u ye bagabagali ta ka santarafiriki masakɛ k'o sɛgɛrɛ ko o ka bɔ rusi ka teriya la a ka putini labila a ka bɔ putini kɔ n'a tugura olu kɔ a mako bɛ min na a ka jamana yiriwali la k'u bɛ nafolo d'a ma nafolo min bɛ kɛ sababu ye k'a ka jamana bɔ nɔgɔ la mais n'a ma bɔ putini kɔ sabu ka da kan k'u b'a fara maaw kan maa minnu ye tiɲɛnikɛlaw ye maa minnu ye e, e, ŋaniya jugutigiw ye i n'a fɔ putini yɛrɛ donc nin dama dama o de bɛ yen professeur ka walawalalikanw n b'a dɔn faamuyali sɔrɔla a la plainte nin a ma taa ka putini sɛgɛrɛ dɛ k'a taara ka farafin jamanaw de sɛgɛrɛ i n'a fɔ lawale u bɛ deli ka bagabagaliw kɛ cogoya min na ka aw bagabaga ka aw kɛ u sago ye u k'u sago sɔrɔ an ka jamanaw la o sago sɔrɔli o sira o de bɛ fɛ ka datugu o de bɛ fɛ ka bɔ yen farafinna ka a yɛrɛ ta foli o bɛ filɛlikɛlaw ani lamɛnlikɛlaw bɛɛ lajɛlen ye an bɛna bi ta ɲɔngɛri yan yanni an ka bɔ baro la an bɛ foli di an ka porofesɛri ma franklin nyamsi a n'a baaraɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen farafin jamana den fɛn fɛn cɛsirilen don farafinna ka bɔli la farafinna ka lafiya la k'u ka hɔrɔnya n'u danbe maa minnu ma ban u la an b'u bɛɛ lajɛlen fo u bɛɛ wale ɲuman dɔn